Dziko la Malawi ndi dziko lowopa Mulungu ndipo ukamamvetsera mkatimo zimamveka kuti anthu ake ndi ansangala. Koma lero Pa 24 May 2024, ndinafuna ine m'malo mwa anthu onse osauka, ine popeza ndine President wao, ndipereke chenjezo ku utsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena andale ndi anthu enanso osusuka, kunena kuti izi tikupanga izi zomalola anthu amene ali ma terrorists, anthu amene ndi okupha ndi ma spy kuti azibwera mmalawi muno ndikumachitiramo ma activities awo siku lina muzanong'oneza bondo chifukwa muzaphesa anthu osalakwa amalawi ngati kuli kumangidwa ine ndimangidwenso koma ndilankhule chilungamo chifukwa anthu ambiri simukuziwa zimene zikuchitika muno mmalawi. muno m'malawi kuchokera ah, lachiwiri lachitatu lachinayi kwa ku kamuzu international airport komanso madera ena ngati kuzera ku zambia kwakhala kukubwera alendo ochokera mayiko osiyanasiyana ngati ku america ku canada ku holland britain Mozambique, Zambia, ku France, tikunena pano ngakhale president wa ma refugees wochokera ku France wabwera. Anthu onsewa ndi ochokera ku Rwanda ndi ku Burundi. Anthu amenewawa mitundu yawo tikaifufuza, titaifufuza pa airport tapeza kuti ambiriwa ndi ma Tutsi. Ma Tutsi ndi aja anachokera ku Rwanda nthawi imeneyo kunachitika Genocide ya 1994 ndipo akuti leroli akuka, akuzakumbukira 30 years ya kuphedwa kwa anthu amenewa kapena 30 years chichitikireni genocide imene inachitika kuja kumatchedwa ku Rwanda ya 1994 ndiye funso ndikumafunsa kuti monga mmene zimachitikira kunoko timakumbukira pa 3rd Marichi amalitiri ku Nkhata Bay kodi ndi zoona kunena kuti dziko la Malawi likalole anthu amene nkhondo yawo i- sinachitikire kuno ku malawi inachitikira ku rwanda nde mukaalole anthu amene anaphana uko amene akuyenera kuti akachite celebrate kapena commemorate kwawo ku ku rwandako akabwere kuno ndikumakazachita commemorate anthu amene anaphedwa pa genocide does it make sense Kodi inu munayamba mwamvapo kunena kuti anthu a ku Rwanda apita ku Zambia, apita ku Mozambique, apita ku Amerika kukakumbukira anthu awo amene anaphedwa? Ndi chifukwa chani anthu amenewawa asankha dziko la Malawi kunena kuti abwere kunoko azachite commemorate Genocide ya 1994 imene iwowo ife tikudziwa kunena kuti ma Tutsi anaphana ndi ma Tutsi anzawo? ndipo anaukira du- gulu la mahutu limene anayambanso kulipha ndikuwanamizira ndipo mahutu aja anabwera kuzathawira kuno ku malawi enawo ndiye lero inuyo amalawi simunayambe mwanyamukapo kupita kwawo ku rwanda simunapitepo ku zimbabwe simunapitepo ku uh, south africa simunapitepo ku zambia kukachita celebrate kapena kukakumbukira amalitiri koma iwowo abwera kunoko ati azakumbukire ati anthu awo amene anaphedwa ku golden peacock ndipo kwabwera anthu ochuluka kwambiri kuphatikizapo president wa ma refugees amene amakhala ku france titazukuta mkatimo tapezamo zinthu zonyasa kwambiri ndipo amalawi mukuyenera kuti mudziziwe zimenezi kunena kuti anthu amenewawa akutola ziko lino la malawi kuti azipangirako zawo chifukwa chonena kuti ziko iliri a chakwera ndi abale awo nduna ya zachitetezo anagulisa ziko ili 250 biliyoni kuchokera ku rwanda kuti azipangira zinthu zawo zonyasa malawi ndi headquarters ya masipayi a ku rwanda ndipo chimene akubwerera kuno akufuna kuti pang'ono ndi pang'ono aziyapha anzawo aja ali ku Dzalekaja. Ndipo m'Malawi muno mukuchitika zinthu zoopsa kwambiri zimene Amalawi ngati sitisamala, dziko lino mudzayambika nkhondo. Ena mwa iwo atayamba operation yawo ijayo anathawira ku kuja kumatchedwa ku Sangano. Ku Sanganotu ndi kumene malo amene anthu amenewawa, Matutsi ambiri, akukhala. Akukhala kumeneko ndi cholinga kuti azipanga ma operation awo chifukwa ambiri aja ndi ma spy amene akumaka ma, menya nawo nkhondo ya ku Mozambique. Ndipo mayiko ena ochenjera ngati Tanzania samalola zopusa zangati zimenezi. Ndi chifukwa chake muwaone anthu amenewa ambiriwa amazera ku Zambia chifukwa akamachoka kwaoko amapita ku drc kumene amakakwera ndege, ndege ija ndikubwera mu Zambia. Nanga si Zambianso ndi dziko lophweka lopusanso ngati la Malawi. Motero kuti mukapita ku Devil's Street kuli office imene anthu amenewa amatengako ma passport Kodi refugee angakhale ndi passport? Amachita kunena kuti ngati kuli ziko lophweka kwambiri mu Africa muno ndiye ndi ziko la Malawi limene mu refugee amakhonza kuchoka ku camp chifukwa kumene kuja mitundu yonse iwiri iliko kuli ma cadet konkuja ma Hutu ndiye kuliso konkuja ma Hutu a chilungamo amene anathawa nkhondo koma kuli ena ma Hutu amene anapanga ubale ndi ma Tutsi Amayenda mmene angayendere, ali ndi mapasipoti, amakhonzanso kupita kwawoko ndikukacheza ndikumabwerako. Kotero kuti a Malawi mudziwe makamaka inu awa osusa boma, zipani zosusa boma musamale kwambiri chifukwa boma la mcp lili pa ubale ndi R.P.F chipani cha Paul Kagame chimene chabweretsa anthu muno Mmalawi ma expert amene akuchita train ndipo posachedwa pompano anthu amenewa ayikidwa every district ndi cholinga kuti abere zisankho zimene zikubwerazi ndi chifukwa chaketu akumalowa muno wirenire ndikumapanga zinthu zawo mosaopa ndipo ngati kuli spy centre i dziko limene likulolera zopusa kuti anthu azipangamo ndi dziko la Malawi. Devil street kujako kuli anthu oopsa ndipo uyuyu pulezidenti wawo wa ma refugees amene wabwera kuchokera ku Ruwandayi ameneyiyi tamufufuzanso kale ngati ife ya Malawi first tapeza kuti ameneyiyi Saturdayso kupatula lero mawa ali ndi function ina ku malo amene sakuwachita disclose, kumeneko akukapanga launch manifesto yache chifukwa iyeyi akufuna akayimire nawo zisankho zimene zili ku Rwanda komano tikunena panopa watumiza ma bus, watumiza ma galimoto a kampeni amene amachoka ku Dzaleka dzulo, anthu enawo agona mtaunimu ndi cholinga kuti akapange kampeni akachite launch manifesto yache. Kodi nkhani ngati zimenezi akamva Paul Kagameyo atati amve kodi akhala pa ubale wabwino ndi Malawi? Izitu mukuyambazi ndi nkhani zopusa kwambiri zimene zizabwerese mavuto muno Mmalawi. Vuto la kupemphapempha munthu wake umakhala chisiru. 250 billion munadya ijayo ndi imenetu ikukusausisanitu kuti muzingolandira china chilichonse kumangovomera china chilichonse timanena ife kunena kuti tasiyani kuba tasiyani corruption nkhanitu izi zikuchitika zonsezi izi zimene muti muzaphese nawo anthu osalakwa ambiri mwa ife kuno ku malawi ndi anthu osauka amene sitingathawire kwina kulikonse Bolati inu anzathu mmene mwalowa m'boma kuchokera 2021 ijayo mwaba ndalama zochuluka. Muzapeza mpata othawa. Ndalama zanu zina zili kunja munakazisiya mma bank akunja. Koma mumuganizire munthu wa ku Chitipa, wa ku Nsanje, wa ku Thyolo, wa mu Lilongwe rural, amene wa mu Dedza amene alibe china chilichonse. angathawire kutiko? Tsoka ilo tili ndi mayiko amene ozungulirana nawo ngati ku Mozambique ankhanza. Timaziwa ife kuti nkhondo kubwera muno mmalawi amalawi azazunzika kwambiri. Koma inu atsogoleri athu mulibe mtima oyang'ana zonsezi kuziona kuti kodi zimene zikuchitikazi pamawa zingazabale chani? Lero mwapanga ubale ndi R P F, chipani cha Kagame, ma expert oziwa kubera zisankho ali m'Malawi momuno and ine tu yanga ndi issue based ndipo imakhala evidence based so sitimangonenatu zinthuzi opanda evidence. Evidence ilipo yonena kuti president wa ma refugees ali m'Malawi muno wasika ndege zulo ndipo akupanga kampeni, akasiliza mwambo wa lero apanganso kampeni yofuna kuti akaimilire nawo u president wa dziko la kwawo, koma amene amakhala ku France, paja ma refugees ambiri amakhala uh, anthu amene anathawa nkhondo amakhala mayiko ambiri osiyanasiyana, ena ku Holland, ku Canada, ku America, anapasa status ya mayiko amenewowo. Ena a ifeyo am- amene a- ena mwa iwowo akukhala pa Zimbabwe, amene ku Mozambique, koma malo awo amene akuchitira operate ndi kuja kumatchedwa ku Devil Street kumene amakhozanso kukatenga passport ya dziko lawolo amapasidwa kumeneko even wina ndi ministerso wa, wa chipani cha ameneyi uyuyu uh, vice president ndi minister anamusankha kukhala shadow minister amene akuchitira operate kunoko ku malawi Ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti dziko lathu atsogoleri mwalisandutsa kukhala la chibwana chifukwa you were supposed first of all to protect anthu anu. Cholingatu chokhalira utsogoleri kapena kusankhidwa kukhala president umayenera kuti ukhale pa nambala one iweyo kuteteza anthu ako koma inu chimene mukuziwa ndi kuba. Ndipotu tikuyembekezera mwachidwi bwana Pajatu za inu zimayenda zokhululukirana. Nthawi ina yakenso anthu anabapo mathirakita munakhululukirana. Panopanso kwabedwa ndalama za nkhaninkhani zimene zikuchita link mdf ndi apanso mwakhululukirana. Tikudikiratu tsiku limene inunso mupite pa TV paja muwauze a mbc ndi uja director wawo amaoneka ngati emweyomweyonso ndi director komanso emweyomweyonso ndi mtolankhani emweyomweyonso ndi news anchor mumuuze abwere kwanuko mupangenso ka live kawiri mupange ka live kowauza anthu kunena kuti munthu uja tinamuuza kuti tinanena kuti waba ali mugulu la anthu 84 uja tamukhululukira nde tampatsanso mphamvu zache komanso milandu ya anthu 84 ija taakhululukira ndiponso munene kunena kuti panopa tala tapereka open cheke kunena kuti china chilichonse chokhuzana ndi ku mdf chisamapite ku khoti ndiponso olo kungothetsa makhotiwo Nanga popezanso paja mukulepheratu kuwalipira ndalama, komanso ndiofunika kuti aliyense muno mmalawi azingoba mmene angabere mmene mukubera inuyo, nanga siinu mukuti mukaba mukumakhululukirana ndiye lizikhalatu win win situation kuti pamene inu andale mukukhululukirana anthunso ife tizikhululukirana. Oti simulakwitsa bwana mokupemphani popeza ndinu paja wopemphera. ngakhale kupempherako masiku ano mumakukanakana kuti siinu m'busa taatuluseni anthu mundendemu kuti aliyense muno m'malawi popeza dzikoli ndilache azingoba mmene angabere popanda makhoti popanda apolisi popanda ma prison chifukwa china chili ndichosokonekeratu Ndiye tisanyengererane iya. Inu pamene mukuba, anthu enanso asamakhale ngati dzikoli silawo, aliyense azinjoya moyenerera. Ndafuna ndikuuzeni kuti ma plan anu onse amene mwakonza ofuna kubera zisankho tikuwadziwa, ena ndi awa mukulola anthu akunja amene zochita zawozo sizikugwirizana chifukwa ife sitingapite Kuja kumatchedwa ku Rwanda kukakumbukira amatiri, amalitiri. Ndipo ngati kuli dziko la anthu opusa kwambiri ndiye ndi dziko la Malawi limene tidzaphetse ana osalakwa. The DC mwana woopsa kwambiri amene sindimaopa kwathu ndi kwa Njeza TA Mabuka box 76 mulanje malawi Central Africa.